Фӏэхъус гуапэ фызох, цӏыкӏухэ! Нобэ сыфхуэпӏащӏэу, сыфхуэзэшауэ сыкъыфхуэкӏуащ. Иджы нобэ къыдэплъыну, къыдэдэӏуэну дэтхэнэ зыми Фыкъеблагъэ, жедвгъэӏэ. Сэ зэрыслъагъумкӏэ нобэ дыщэ бдзэжьей цӏыкӏухэр фӏыгъыу фыкъэкӏуащ. Сывгъэлъагъут мыпхуэдэ цӏыкӏу къэфӏэти. Мес, къывэплъынухэми евгъэлъагъут. Сыту дахэӏуэ фи бдзэжьейхэр псори. Яхуэщӏыну пӏэрэ фи бдзэжьей цӏыкӏухэм хуэдэ дыщэ бдзэжьей мо къывэплъыну цӏыкӏухэм? Ящӏыну къыщӏэкӏынщ, дэри тхуэщӏыну пӏэрэ жаӏэу. Дахэ защӏэщ фи бдзэжьейхэр. Дауикӏ фэ къызэрывгурыӏуащи, нобэ таурыхъ цӏыкӏу къызэджэныр дыщэ бдзэжьейщ зытеухуар. Ят иджы фи бдзэжьей цӏыкӏухэр псым хэдвгъэгъэтӏысхьэж. Ахьа. Урыс тхакӏуэ, усакӏуэ нэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ фэзгъэцӏыхунущ. Пушкин Александр, и цӏэр Александрщ, и унэцӏэр Пушкинщ. Мыр урыс тхакӏуэ, усакӏуэщ. Мыбы и ӏэдакъэ усэ гъуэзэджэ куэд къыщӏэкӏащ. Таурыхъ фэ щхьэкӏэ сыт хуэдиз фхуитхар иджы? Мис мы Пушкин Александр Зэрытхэр урысыбзэкӏэт, а урысыбзэкӏэ итхар адыгэбзэкӏэ зэзыдзэкӏар дэ ди усакӏуэ Тхьэгъэзит Зубер жери. Ахэр фэ фкъыдэкӏуэтейм къэфцӏыхуну. Фэ школым фыкӏуэнущ. Школым мыбы и цӏэр ӏэджэрэ щызэхэфхынущ мис мы урыс тхакӏуэ усакӏуэм. Таурыхъ цӏыкӏу сыкъыфхуеджэнущ, мис мы дыщэ бдзэжьей цӏыкӏум теухуауэ. Федэӏуэну? Нтӏэ. Ауэ сытми гъэщӏэгъуэн мы таурыхъ цӏыкӏур, куэдым фыхурегъасэ, куэдым фыкъыхуреджэ, дадэрэ нанэрэ зэгъусэу, мис мы унэ цӏыкӏум щӏэст, феплъыт мы унэ цӏыкӏум щӏэсщ иджы дадэрэ нанэрэ. Дадэ бдзэжьей ещэн фӏэфӏщ. Сыткӏэ бдзэжьей зэрещэхэр? Сытыт а къызэраубыдым зэреджэр? къунтх. Къунтх, нтӏэ, мис а къунтхым ещхьу хъы хидзурэ мо псышхуэм. Иджы а бдзэжьей къызэраубыд хъыр зэрыхъауэ щытщ. Иджы ар псым хедзэри, бдзэжьей цӏыкӏу къеубыд. Лӏо пӏэрэ дадэр макӏуэ, мис фи бдзэжьей цӏыкӏухэм ящыщ зы къиубыдыну пӏэрэ? Дауэ феплърэ, къиубыдыну? Нтӏэ. щӏызодзэ-тӏэ. Зэрыжысӏащи, дадэрэ нанэрэ зэгъусэу тенджыз щхъуантӏэм и ӏуфэ дыдэм, илъэс тӏощӏрэ пщыкӏущрэ хъуауэ унэ кхъахэ цӏыкӏум щыпсэурт. Дадэ хъыкӏэ ещэрт, бдзэжьей. Цы иджт, нанэ, нанэ лӏо ищӏэт, цы идж. Цы лъэпэд цӏыкӏухэр идт. Зэгуэр хедзэ хъыр хыми, дадэ къыхихыжмэ, илъыр пхъэлъахуэт, зыри къиубыдаӏым зэ хидзэри. Етӏуанэу хидзэри, зыри къиубыдакъым. Ещанэу хидзэри, лӏо къиубыдар. Дыщэ бдзэжьей цӏыкӏу къиубыда гъуэжьыбзу езы бдзэжьей цӏыкӏур. Иджы лӏотэ бдзэжьейм хуэщӏэр. Дадэ ар игъэщӏагъуэу йоплъыр. Бдзэжьей цӏыкӏур къопсалъэ. Сыту пӏэрэ жиӏэр бдзэжьейм? Кхъыӏэ, дадэ, сыхэдзэж псым. Фи дей сомыхь, узыхуей дыдэр Сщӏэнщи. Узыхуей хъугъуэр пхуэсщӏэн къызэлъэӏу сыхэдзэж закъуэ мы псым, жи. Лӏо дадэм жиӏэр, зыри сыхуейкъым, ухэздзэжынщ, уи ӏуэху, уи гъуэгу захуэщ, узыхуейм кӏуэж, уэ хыщӏагъым ущопсэу, уэ аращ уи унэр, жи. Бдзэжьей къызэрыпсалъэр егъэщӏагъуэ. Фэ сытыт жефӏыныр бдзэжьей цӏыкӏум? Гъур-гъурэ къызжефӏэ иӏэ. Сытыт уэ цӏыкӏу узыхуейр? Иӏэт, Даринэ, уэ цӏыкӏу узыхуейр къызжеӏэт. Псори зэгъусут сыхуей сыт дыпсэуну? Псори фӏыуэ зэгъусу ды- дыгъэпсэу жепӏынурат бдзэжьей цӏыкӏум. Сыту дахэ уэ Дарина уи хъуэпсапӏэр. Адкӏэ? Уи цӏэ къызжеӏэт. Амир. Амир иӏэт уэ цӏыкӏу сытыт узыхуейр? Лӏо, зыгуэ къыпхуащэхуну ухуейт? Псори сиӏэщ. Зыри ухуеӏэ? Ыӏы. Адкӏэ, сытыт уэ цӏыкӏу узыхуейр? Алёмэ. Нтӏэ. Ди унэ инышхуэну. Фи унэр инышхуэну ухуейуэрат, ара? Аси, си губзыгъэ унэшхуэ ухуейуэрат? Ыхьы. Лӏо пӏэрэ къыпхуищӏэну пӏэрэ дыщэ бдзэжьей цӏыкӏум? Адэкӏэ. Къызжеӏэ Даринэм цӏыкӏум и цӏэр. Саидэ. Саидэ, уэ цӏыкӏу сыт узыхуейтэр? Сымысымаджэу. Ыхьы, фыузыншэну псори ара? Ыхьы. Уэ цӏыкӏур-щэ? Алия. Алия, жыӏэт, сыт уэ цӏыкӏу узыхуейтэр? Псори дыджэгуу. Фыджэгуну ара? Фызэрыхуейм хуэдэу фрикъуху фыджэгуу ара? Мхм, уэ цӏыкӏум-щэ? Салман. Салман. Салман, уэ цӏыкӏур сыт узыхуейтыр? Дызэныбжьэгъуу дыхъуну. Фызэныбжьэгъуу, фызэгурыӏуэу фыхъуну фыхуейщ. Псори дахэ защӏэщ жыфӏахэр. Иджы лӏо пӏэрэ мы дадэм адэкӏэ ищӏэныр? Дадэм сэ зыри сыхуейкъым, жери бдзэжьей цӏыкӏур хидзэжащ. Къокӏуэж иджы дадэр унэм. Нанэ лӏо пӏэрэ къыжриӏэну? Къокӏуэжри дадэр нанэм псори жреӏэжыр. Нобэ си хъым къихьат бдзэжьей цӏыкӏуи, дыщэ бдзэжьейт. Къызэрыгуэкӏтэкъым, дэ тхуэдэу цӏыхубзэкӏэ псалъэт, и хы унэм кӏуэжыну къэлъаӏуэрт. Къызэлъэӏуащ жри и хы унэм кӏуэжыну. Дэнэ бдзэжьей цӏыкӏур щыпсор? Зы псы щӏагъым. Нтӏэ, псы щӏагъым щопсэу, абы унэ щиӏэщ езым. Сутӏыпщыжри, сызыхуейр къызитыну Тхьэ иӏуэрт, ауэ сутӏыпщыжри, и унэ згъэкӏуэжащ, жи. Нанэр къогубжьыр, Сыт мы бдзэжьейр щӏэбутӏыпщыжар? Дэ ди унэр плъагъуа? Щхьэщэ хуэщӏи, жи. Унэщӏэ къыдитыну жеӏэ, жи. Ди унэр къызэрыуэр болъагъу. Аргуэру лӏо дадэ ищӏэр. Макӏуэж. Нтӏэ аргуэру макӏуэж тенджыз ӏуфэми, дыщэ бдзэжьейм аргуэру йоджэ, къосылӏэ, бдзэжьей цӏыкӏури къоупщӏыр, Жыӏэт, дадэ, сыт нэхъ узыхуейр? Къысхуэщӏ гущӏэгъу, уэ си бдзэжьей гуащэ, нэхъ ӏейжу нанэ икӏащ хъийм. Гупсэхугъуэ лъэпкъ къызитыжыркъым, Къынтӏэ, къынтӏэ, жиӏэу щӏолъэӏур унэщӏэ. Жэуап къетыр дыщэ бдзэжьейми. Кӏуэж, уи гур умыгъэныкъуэ, умыгузавэ абы щхьэкӏэ сэ уэстынщ унэщӏэ, жи. Егъэзэж и щӏыунэми дадэ, и лъэужьи щӏыунэм итыжкъым, итщ и пащхьэ зэщысыкӏыжу унэщӏэ чырбыш уэнжакъхэр дахэу хэлъу, Тхыпхъэщӏыпхъэм щӏегъанэ бжей куэбжэр къыӏусщ нанэ щхьэгъубжэм, къыхуолъыр дадэр аргуэру. Уэ ахьмэкъ дыдэ ухъуащ! Унэщӏэм и закъуэ сэ сызыхуейр, жи. Унэӏут сиӏэну сыхуейщ, жи сэ, схуэпщэфӏэну, жи зыгуэрхэр. Сэ сыхуейкъым, жи, мыхьэр сщӏэну. Лӏо аргуэру дадэм ищӏэр. Макӏуэ тенджыз ӏуфэм. Къриджэрэ бдзэжьей цӏыкӏур? Нтӏэ. Къреджэ лӏо жриӏэр къызжефӏэ цӏыкӏур? Унэӏут хуейщ мы нанэр. Ауэду жеӏэ, ара? Хыр пӏейтейщ, хыр жиӏэмэ, псышхуэ. Къывгурыӏуа? Ар зы мыпхуэдэу тхъурымбэхэр къытрещӏэри, бдзэжьей цӏыкӏур къыхуосыкӏрикӏи, Сытыт узыхуейр, дадэ? жи. Унэӏут иӏэу, Гуащэу псэуну хуейщ. Щыкӏатэӏэ, нанэ. Нтӏэ. Бдзэжьейм зэ зыгуэр къыпхуищӏэнщ. Тӏо къыпхуищӏэнщ. Аткӏэ, нтӏэ, щэ къыпхуищӏэнщ, аткӏэ, ебгъэлей хъунукъым, пэжкъэ? Нтӏэ. Ари гуэныхьыӏа цӏыкӏури. Цӏыхур щыкӏ хъунукъым зэи, ар фэ къывгурыӏуэн хуей. Дыщэ бдзэжьейм къетыр жэуап. Кӏуэж, умыгузавэ, сэ узыхуейр пхуэсщӏэнщ, жи. Къокӏуэж дадэ фызыжьым и дежи, Сыт къалъагъур и нэм? Тетщ бжэщхьэӏу лъагэм нанэр, Мыпхуэдэу тетщ фащэхэр щӏыгъум. Тетщ бжэщхьэӏу лъагэм нанэ зыщосыкӏыр Гуащэ фащэм ищӏауэ нэхъ уардэ. Дыщэ ӏэлъын цӏыкӏухэр илъщ и ӏэхъуамбэм, Лъыгъщ и лъакъум вакъэ плъыжь дахэ, Лӏыщӏэ унэӏуту къащхьэщытхэм яхуоткӏий, ящӏокӏие, жи. Дадэ абы щхьэщэ хуищӏу жеӏэ, Къысщывгъэхъут, мо нанэр пщы хъуащ, пщы гуащэ хъуащи, дадэм щхьэщэ хуещӏыр. Сэлам гуапэ узох гуащэ лъапӏэ, жи. Ухъуа, жи, иджы арэзы. Аргуэру нанэр къокӏийри ещӏ унафэ. Кӏуей, шэщри, гуэщри къэтхъу, уэ къабзэу, жи. Кӏуей, жи, уэ, мыс мо шы зыщӏэтхэр, мо гуэщхэр гъэкъабзэ, жиӏэми. Феплъыт а нанэ жиӏэм. Докӏри зы тхьэмахуи, тхьэмахуитӏи, аргуэру щокӏыр, хуеижкъым аргуэру гуащэу щытыну. Иужэгъуа, кӏуэт, жи дадэ, бдзэжьей цӏыкӏум дей щхьэщэ хуэщӏи, Сэ жи гуащэу сыщытыну сыхуейкъым, пащтыхь гуащэ сыхъуну сыхуейщ, жи. Аращи, псоми къэралым унафэ хуэсщӏу щытыну сыхуейщ, жи. Псоми жи. Псыщӏагъым щӏэсхэми жи. Мыр сыт мы жыпӏэр, жи дадэм. Зыпӏыгъыфкъым, еуэ упсэлъэфкъым, жи нанэм. Укъэнэнщ уэ жылэм я ауану. Дадэм и напэм къыхурехулэкӏыр, дадэм къоуэр. Тэмэм ар? Хьэуэ. Дадэ и напэм къоуэри. Дахэкӏэ тенджызым умыкӏуэнум, пщэфэцкӏэ сэ уезгъэлъэфынщ абы, жи. Сэ си унэӏутхэм уезгъэлъэфынущ, жиӏа тенджызым. Дадэ макӏуэ аргуэру тенджызым. Лӏыгъуэ тенджызым ищӏэр. Къоукъубей, мис а тхъурымбэ цӏыкӏухэр къыдредзейри, Дыщэ бдзэжьейм аргуэру къоджэ. Феджэ дыщэ бдзэжьей цӏыкӏум. Дыщэ бдзэжьей сынолъэӏур. Феджэ дыщэ бдзэжьей, жыфӏат фи бдзэжьей цӏыкӏухэм. Лӏо ищӏэныр дыщэ бдзэжьейм. Аргуэрыжьти, Иджы сыт нэхъ ухуей? жи дадэм, уэ фи бдзэжьей цӏыкӏухэм жаӏэр. Феплъыт, Сыт иджы, жи, нэхъ узыхуейр? Нанэ жи, гуащэу щытыну хуейкъым. Хуейщ къэрал псом и тепщэу жи, уеблэмэ псыщӏагъхэми я тепщэу щӏэсхэм, хэсхэм, псыщӏагъым хэсхэм я тепщэу жи. Лӏо пӏэрэ бдзэжьейм ищӏэныр? Идэну бдзэжьейм? Хьэуэ. Бдзэжьейм жэуап къретыр, умыгузавэ, уи гур хомыгъэщӏ, Уи гур умыгъэныкъуэ, жери къегъэкӏуэжыр. Къыздэкӏуэжам пэрысщ ӏэнэм пащтыхь гуащэ хъуауэ. Фо махъсымэр хурагъахъуэ, псори унэӏутхэр къыщхьэщытщ, къыхуищӏащ бдзэжьейм иджыри зэ. Арати, къыхуищӏащ дадэр фӏэгуэныхь хъуауэ, къокӏуэжри къеплъыххакъым. Лӏот нанэм къыщыщӏар. Зыкъыфӏэщӏыжа? Нытӏэ зыкъыфӏэщӏыжауэ, дадэр имыцӏыху нэпцӏ зищӏым. Лӏыжьым къожэ зызыгъэпщ бейгуэлхэр, бейгуэл жиӏэмэ, унэӏут жиӏэура? Мис а пщыгуащэм нанэр пщыгуащэ ищӏатэкъэ тӏэ бдзэжьейм? Мис абы и бгъуитӏымкӏэ мыпхуэдэу щыту, яхъуму, жьыхэр мыпхуэдэу щӏрагъэхуу, шейхэр къыхуракӏыу. Къыщывгъэхъуа? Мис ахэр мажэри лӏыжьыр яубыд, дадэр. Цӏыхухэр абы къыщодыхьэшхыр. Зы тхьэмахуи тхьэмахуитӏи докӏыр. Нанэ щыкӏар, лӏыщӏэхэр щхьэгъусэм кӏэлъегъакӏуэ, лӏыщӏэхэр, унэӏутхэр, псори хуэзыщӏэхэр, жиӏура? Дадэм жреӏэ, Сыхуеижкъым сэ, сужэгъуащ, пщы гуащэу щытыну сыхуейкъым, жи. Щыкӏатэкъэ ар? Зы къэрал цӏыкӏу фӏэкӏа сыхуимыту сэ сыхуейкъым мыпхуэдэу сыпсэуну. Дыщэ бдзэжьейм къулыкъу сэ къысхуищӏэу жи, сэ сыщытепщэу сыхуейщ, жи мис мы хыщӏагъым, псыщӏагъым а дыщэ бдзэжьейр, жи сэ си унэӏуту. Феплъыт абы. Нтӏэ, емыкӏушхуэщ а дыщэ бдзэжьей цӏыкӏу апхуэдиз къыхуэзыщӏар, ар си унэӏутыну сыхуейщ, жи. Дадэр шына пэрыуэну и унэӏутхэр псори щытти, зыгуэр срагъэукӏынущ, жери икӏи, дадэр щышына, уэ жыпӏэ телъыджэр сыт? Жиӏэнут икӏи. Уэ емыкӏущ пщӏэр жиӏэнути. Арати дыщэ бдзэжьей макӏуэ аргуэру йолъэӏур. Гущӏэгъу къысхуэщӏыж мы зэ закъуэм, жи. Сэ мы нанэр, мы нанэм емыкӏушхуэ ещӏэ, сэ зыщӏыпӏэ сригъэшэнурэ сригъэукӏынущ, Сэ зыми сыхуитыжкъым, жи. Сыт есщӏэн? Хуеижкъым ар щытыну пащтыхьу, хуейщ тепщэ хъуну ар тенджызми, щӏокъу дуней псор зэкӏэщӏиупщӏэну, хуейщ уэр дыдэр уигъэлӏыщӏэну. Уэ ӏэпыдзлъэпыдзу уриӏыну, ӏэпыдзлъэпыдзу, Мор къэхь, жиӏэм къихьу бдзэжьейм, мыр къысхуэщӏэ жиӏэм къыхуищӏу. Бдзэжьей цӏыкӏум псалъэ къыжьэдэкӏакъым. Апхуэдизкӏэ и жагъуэ хъуади. Хым кӏэмажьэ цӏыкӏукӏэ хэуа мыхъумэ, кӏэмажьэр мес мис мо и кӏэпэ цӏыкӏум деж флъагъурэ, мис мо кӏэмажьэ, мажьэм ещхьу и кӏэпэ цӏыкӏум феплъыт, мис ауэду псым хуэду хэуэщ. Хэуэри хэлъэдэжа, щыму лъащӏэм щӏыхьэжа. Жэуап ежьэу ӏэджэрэ дадэр щыса. Къыхэкӏыну мыгъуэу пӏэрэ мы бдзэжьей цӏыкӏур зыгуэр къызжиӏэну пӏэрэ сэ сыкӏуэжым згъэзэжым нанэм сыт сэ иджы къызищӏэнур жиӏэу? Фифӏэгуэныхь хъурэ дадэр? Дадэ. Щымыхъужым нанэм и деж ар къэкӏуэжащи. Еплъым къелъагъу. Щытщ и унэ кхъахэр. Тесщ бжэщхьэӏум абы и нанэр, хьэкхъуафэ къутар и пащхьэм Иту, псори хуищӏа хъугъуэр. Пшагъуэ дырихыжащ. Къысщывгъэхъуа? щыкӏат нанэр. Мыр къысхуэщӏэ, жиӏэу, мыр къысхуэщӏэ, жиӏэу щыкӏатэӏэ? Нтӏэ. Мис иджыпсту дыкъызэджа псысэр мис мис мы усакӏуэм, тхакӏуэм итха урыс, Пушкин Александр. Урысыбзэкӏэщ зэритхар, ауэ адыгэбзэкӏэ зэзыдзэкӏар дэ ди усакӏуэ Тхьэгъэзит. Зубер жери, ахэр фэ фыкъыдэкӏуэтейм къэфцӏыхуну. Фэ школым фыкӏуэнущ. Школым абы и цӏэр ӏэджэрэ щызэхэфхынущ мис мы урыс тхакӏуэ усакӏуэм. Фэ япэ классым фызэрыкӏуэу дэ доцӏыхур ар жыфӏынущ, пэжӏэ? Къэфщӏэжыну таурыхъ цӏыкӏур? Сыт мы таурыхъым дыкъызыхуриджэр? Нанэм ищӏар тэмэм? Едгъэлей хъунукъым. Дызэгурыӏуа? Мхм. Сытыт нобэ сыкъызэджа таурыхъ цӏыкӏур зытеухуар? Дыщэ бдзэжьейр. Дыщэ бдзэжьей цӏыкӏум теухуащ. Дыщэ бдзэжьей цӏыкӏум адрейхэм яхэмылъу сытыт хэлъыр? Псалъэрэт, а? Нтӏэ. Фигу ивубыдауэ сэ къысщохъу. Фэри, тэмэм цӏыкӏуу, фыӏущыцу, фыгубзыгъэу адэкӏи фыщытыну. Хэт нобэ зэдгъэцӏыхуа усакӏуэ тхакӏуэм и цӏэ унэцӏэр къызжефӏэт? Александр Пушкин. Фӏы дыдэ, фэ хуэдэ цӏыкӏу нобэ къыдэдэӏуащ, къыдэплъащи, фэ къызэрыфщыхъуа дыдэм хуэдэу а цӏыкӏухэми къащыхъуауэ къысщохъур, ягу ираубыдауэ, усакӏуэм, тхакӏуэм и цӏэ унэцӏэр, дызэджар,